moni abale ndi alongo nthawi ino yakumasana um, i hope you had a beautiful sabbath day um, inenso um, the time i'm recording this time ndikupanga rekodi

so calm ndithu ndithutu so that's where I'm sp- pa- ndi pamene ndili uh, sabbath afternoon pamene ndipanga spend my sabbath lelolo Sabbath monologue yanga yasokonekera pang'ono. Um, I planned kuti ndikupatseni Sabbath monologue komano yasokonekera pang'ono ndiye I don't know, I don't think tipanga yonse ya full bwinobwino mmene timene akupangira koma tingopanga as the spirit leads it tingogawana as the spirit leads pang'ono because as i'm saying yasokonekera because of other reasons ndithu ndithu so tipemphere atate wakumwamba uh, zikomo kwambiri chifukwa cha maola asabata please mutipase chifundo nthawi ino yakumasana muyike mawu anu mkamwa mwanga pamene tikucheza ndi anthu kungokambirana ziwiri zitatu ah, mutibatize ndi mzimu wanu ine tonse omvetsera mwaba- mwapatsenso mzimu wanu oyera mukhale nawo mdzina la yesu khristu tapemphera amen yeah so I don't know what to, to share. Komabe, zopanga share zimakhala zambirimbiri kunena chilungamo. The issue umangwena umangwena upange share chimene akuti chimene chadalitsa your own heart. So zopanga share nzambirimbiri sindinene kuti i don't know what to share its just that mmene ndimati sabbath monologue yanga lero yangosokonekera pang'ono nde its like maganizo anga akangali a little bit disturbed koma ndinangoona kuti ah, nde kungobwera nkubwera osapanga any monologue naona ngati sizikhala zabwino Komano there's a thought imene inandibwerera mkati mwa wiki wiki imene iyi imene inandibwerera yoti no I wish to share with you. Uh, the world dziko lapansi likupanga prepare kupa, kupanga form an image of the beast eh? timaphunzitsa tinaphunzira kunena kuti chilombo chotuluka pa nthaka chimene chimayimirira america chipanga image ya chilombo chi, chilombo chimene chinatuluka pa madzi ipanga image image ndi chifaniziro ipanga chifaniziro cha chilombo cha pamadzi chifaniziro meaning a copy uh, mchichewa timati osati mchichewa koma ku malawi timati no ndikapanga fotokope zinthu ndikapanga fotokope zinthu fotokope uja is kupanga chifaniziro right? kupanga chinthu chongofanana ndi chinzake ndiye The world dziko lapansi ikupanga prepare kuti no apange image ya ya papacy akupanga prepare kuti apange image ya chani ya papacy ndiye Basi no ganizo linangondibwerera kunena kuti pamene Satana ali busy kukwaniritsa malemba and akwanitsa ndithu kuti apange malemba aja kuti atheke kuti Bible inapanga predict Baibulo inapanga predict kuti kukhala image ya papacy tikuona satana kuti no aku ali ready kuti image yo itheke we know kuti ku papacy panopo kuli papa wanyowani sorry let me check we know kuti ku papacy kuli Kuli papa wanyowani amene no wapezeka kuti ndi american so it's like being am- an american nde nkukhalanso a pope is like apanga blend america ndi papacy you know it's showing you kuti union it's like a symbol it's like chizindikiro choonetsa kuti pachitika union ina yake America ndi Papacy pachitika union. Mkomwe mkomwe. Mkomwe mkomwe. Um, tikudzionera kuti America inatuluka ngati chilombo uh, I, koma inali dziko limeneno anthu adathawa amathawa papacy yomweyo ndi kukakhazikitsa ma principles awiri aja a separation of church and state eti kuti boma silingakakamize chipembedzo boma silingaletse chipembedzo. Zizikhala ziwiri zosiyana. And yet dziko lomwelo limene linathawa zimenezozolo kwatuluka popu inathawa papacy-yo kwatuluka, kwatuluka popu ndi kukakhalano popu it's like union eti kuti pachitika union ina yake anyway koma ndimangonena kuti uh, kuchitika sorry sorry, I'm sorry. Um, satana ali busy kupanga Hmm. kunoko kulibetu zouluka uluka ngati kunjako tikudabwa nazo satana he is managing kuti ulosiwo ukwaniritsidwe ndeno ganizo linangondibwerera kuti ana mulungu anakhala ngati akundinong'oneza kuti ana anga pamene satana akupanga image ya the beast and he is able kukwaniritsa ulosi like that he is very he is working very diligent kuti zimenezo zitheke za image of the beast izo Kodi inuyo ana anga mukupanga image, the image of the lamb? Kodi mukudziwa kunena kuti kumbali ya Mulunguyi kwa satana kukuchitika image of the beast, koma kumbali kwa Mulungu kuyenera kuchitikenso image of the lamb? Kukuyenera kutulukenso chifaniziro cha Ufumu wa Kumwamba, chifaniziro cha Yesu Khristu, cha ma principles a Ufumu wa Kumwamba, chikuyenera chionekere. So ufumu wa kus- kwa Satana kukhala chifaniziro, ufumu wa Mulungunso kukhala chifaniziro. Ah, Koma ufumu wa Satana chifaniziro chichitika America will form image to the beast. Ufumu wa Mulungunso kukhalanso chani? Kukhalanso chifaniziro kutuluka an image of Jesus, the image of the lamb and this image ndi ameneno analembedwa pa Chivumbulutso 14 kuyambira pa verse 1 mpaka 5 ndi the 144,000 and mukawerenga verse 1 baibulo langa ndaisiya mgalimoto mukawerenga verse 1 mupeza zonena kuti amakamba zonena kuti uh, and i looked and lo a lamb stood on the mount zion and with him 144000 having the father's name written in their foreheads ndifuna mukhale nane so they have the father's name written in the chani in their foreheads ali ndi dzina la atate dzina lalembedwa pa mphumi pawo that is image they are going to reflect image ya atate pachitika chifaniziro cha atate nde basino lerolo mpamene ndinangoti aganizo lija oti ntalichita explore ndimakonda mpaka pakabwera ganizo nta- what, I, what happens kenako mulungu amazanditenga kuti ah, tiye ku bible tiye tikaone maganizo amene amakuyenda mmutu aja kuti akuyenda bwanji so i went to the bible kukadzikumbutsa mavesi ena ndi ena amene angagwirizane ndi nkhaniyi ndiye mwachitsanzo um, when i went to the bible dzina dzina m'baibulo mukawerenga pa exodo 33 ndi exodo 34 mose Adampempha Mulungu kuti, Ndimafuna nditaona nawo ulemerero wanu, show me your glory. Ndiye Mose atampempha Mulungu choncho, Mulungu ananena kuti a pomuyankha ananena kuti a tikumane pakuti pakuti, kenako ananena kuti I will proclaim my name munthu wapempha glory nde mulungu akuti ah don't worry koma i will proclaim my name in fact pamenepopo pa Pa Eksodo 33 ndi pa Eksodo 34 po pali mavesi ameneno amationetsa kuti no dzina limene linalembedwa pa mphumi pa 144,000 what is that name so anamuuza kuti "Ah, don't worry i'll proclaim the name then pa Eksodo 34 pameneno amazapangano proclaim the name you see amazapanga proclaim the name and dzina lo atalipanga proclaim I was meditating kuiganizira lerolo kuwerenga maverse mumapeza nayo kuti dzina limene linapangidwa proclaim linali Khalidwe la Mulungu, The character of God. Makonda umaona battery yathu pache. Nayo khalidwe la Mulungu ndimene linapangidwa proclaim. Anayamba kutchula the Lord God ndi anayamba kutchula merciful, forgiving iniquity, kukhululuka machimo eti merciful ndiye kuti wachifundo uh, ah, kangati pali keeping mercy for thousands eh? anatchula zinthu zingapo unfortunately bible langa ndayisiya mgalimoto nkanakuwerengerani koma mukhoza kawerenga exodo 34 pa verse la number 6 so mulungu anatchula his characteristics eti kuti ma characteristics anga ndi awawa and in doing that mulungu a- a- a- a- akuti he was proclaiming the name so the the name kapena kuti dzina la mulungu ndi ma characteristics yo that's nde dzina la mulungu limenelolo that's the name of, of, of god ndiye Um, 144,000 akhala ndi dzina la mulungu litalembedwa pachani pa pamphumi pawo mundimvetsetsa kaya dzina la mulungu lilembedwa pamphumi pawo 144,000 apanga form an image of the lamb mundimvetsetsa kaya akhala ndithu nkhosa yeniyeniyo akhala nkhosa ngati mmene ana- yesu analili nkhosa ndi nkhosa nkhosa nkhosa yeniyeni Izizonso nkhosa, they will form image ya Yesu Khristu. Pamene dziko likupanga form an image to the beast. You and I, abale ndi alongo, we are tikuyenera kuti tipange form an image to the lamb. Ma characteristics dzina la Mulungu. Sorry, right? Dzina la Mulungu Wachifundo, merciful, long-suffering, forgiving iniquity, zonsezo zikuyenera ziwonekere m'moyo mwathu. Thats the image of the lamb and it is, this is prophetic. Bible imanena kuti akuti neglect not the gift which is in thee given to you by prophecy. Some gifts they come by prophecy. It's, it was how it was prophesied kuti uzakhala wotere iweyo so some, give, some gifts are given by prophecy kuti iweyo uzakhala wopanda banga uzakhala mkamwa mwako mo- mopanda bodza you, you not be defiled with women

and walk into that prophecy, that fulfill that prophecy by the kudzera mu chisomo cha mulungu eh? uh, yesu anamuuza yohane yohane ah, akufuna ambatize yesu yesu anamuuza yohane kuti suffer it to be so now kjv eh? koma in other versions ananena kuti permit it to be so now uzilole kuti zitere nde chifukwa chakananena kuti For it becometh us to fulfill all righteousness. Ndikoyenerera kuti no tipange fulfill ma requirements onse a Mulungu. You know? Yesu, so Yesu he knew kunena kuti this is the requirement. I have to be baptized. Zinalembedwa in prophecy, I have to be baptized. It is necessary kuti ndizipange fulfill. Ndi anamuza, anamuza Yohane, "S- allow it to be so now, permit it, vomereza. And then Yohane anavomereza, anambatiza Yesu in order kuti apange fulfill all righteousness. So prophecy tisamangoiyang'ana kuti eh zikhala choncho, eh kukhala 144,000, eh akhala opanda banga. Iyayi, you are supposed to fulfill all righteousness. You are supposed to, by the grace ya Mulungu, kulowa m'prophecy imo mwadaladala intently zinachitikanso pa machitidwe chapter 1 ngati sindikulakwitsa i think eh, machitidwe chapter 1 uh, ma disciples atakumana anawuzana kunena kuti this scripture must needs be fulfilled anaona scripture ndikuiona nkuona kuti lemba ilili likuyenera likwaniritsidwe lemba ili likuyenera likwaniritsidwe and then anakwaniritsa lemba lija so prophecy tisamangoiyang'ana kuti zichitika zitere mzimayi athawira ku wilderness iweyo you have to make efforts kupita ku wildernesiko tingoyerekeza kuti of course that was applying to nthawi ya madark ages i know it koma what i mean is prophecy is also anthu ambiri sitimaziona prophecy is also instruction it is god telling you kuti chimene choyenera kuchitika ndi ichichi therefore make effort kuti chichitike this scripture lemba ili likuyenera lipangidwe fulfill ndiye 144000 ali ndi dzina la Atate. Mu, they are, akhala anthu oti apanga produce image ya Yesu Khristu, apanga reflect Yesu Khristu fully, image yake ionekera. Just as ku ufumu wa Satana kuchitikanso image ya chilombo

akwanitsa kupanga reflect kupanga anthu oti akupanga reflect his character fule satana azikwanisa nde ngati satana atakwanise kupanga mtundu wa anthu woti ukuonetsera khalidwe ya satana fule pena pake ti- mulungu bwanji timamunamizira bwanji ife timanena kuti tchimo ndiosatheka kugonjetsa ife bwanji timanena kuti nzosatheka tizichimwabe mpakana kubwera kwa yesu khristu chonsecho satana mwini wakeyo akwanitsa iyeyo kupanga reflect anthu oti kupangitsa anthu oti apange reflect his character fule nde mulungu akalephere kupangitsa anthu ake kuti apange reflect character yake ya mulunguyo fule eh, diso ilili landivuta osati kwambiri koma langa likuchita irritation too much mulungu angalephere kutulutsa mtundu wa anthu woti wapanga reflect image ya mulungu fule pamene satana iyeyo kumbali yake azikwanitsa bwera bwera Sabata lina ma bot amakonda kusokoneza ngati sabata latha ilo

bwinobwino the same thing ndi mulungu mulungunso apanga produce anthu amene atapange reflect khalidwe lake they will have the name of the father written in their foreheads dzina la mulungu dzina la atate long suffering merciful kind loving forgiving iniquity, healing all thy sickness. This will be reflected by ana a Mulungu. And this gulu la anthu amene atapanga reflect image ya Yesu fully like that. They are called the 144,000. 144,000 eh? ndi ma living saints not dead they are living saints ma saint amoyo akhala ndi moyo yesu ananena kuti there are some of you standing here who will not taste death there are certain people amene sadzalawako imfa and kumapeto a nthawi kuna amene salawa imfa mpakana ku yesu kuonekera koma ali wa righteous They are called amatchedwa kuti 144,000 sikuti pa- palinso ena ake um, the wicked akhalanso ndi moyo mpakana yesu kuonekera mmitambo eti koma sikuti iwo ndi 144,000 ayi awo ndi gulu linanso limene koma ku, ku mbali ya mulunguku kukhala the 144,000 the living saints amene saona imfa uh, adzangochitidwa translate amatero eti Yesu adzangowatenga ndikuwachita translate matupiwa fukwa matupiwa athu sangalandire akuti corruption cannot inherit incorruption paul anatero ku malemba ake aja i think ndi mu akorinto kaya nde because of that sitingangoyenda kupita kumwamba we need to be translated mu mumafunika kuiganizira ngati mene alili a- a- a- a- timagawaniana ma audio file Mukumbukira kalekale kumatha kupezeka ma device ena oti sapanga play ma mp3 files so in order kuti uh, or tine- or tinene kuti pali ma- pa- mwina ndinene the opposite panali ma device ena oti samatha kupanga play ma wav ma wave files nde umayenera kupanga convert kuti asanduke into mp3 ma mp3 player right? kalekale timakhala ndi ma mp3 player then you have to convert ma mp3 player aja kuti asanduke kakhale compatible ndi device ija kenako file ija ukayilowetsa mu device iyi ima- imapanga play poti mwayipangano convert chimodzimodzi translation incorruption cannot inherit uh, um, corruption cannot inherit incorruption kuti thupi lathu lingopita mmene lilimu kupita kumwamba tikhoza kufa komanso i believe pakhoza kukhala ka incompatibility kena because pali- we- we- we- tinadetsedwa ndi tchimo right so the body has to be translated the process is called translation i don't know how it's going to happen sungandifunse sayansi yake sindingakulongosolereni sayansi yake kuti idzayenda bwanji koma just know kuti it is a Koma mungodziwa kuti ndi kuchoka from one condition kupita condition ina yes, ya, yo, ya compatible ndi kufumu wa kumwambako amenewo ndi 144,000 the rest ena onse ndi ma dead saints ma dead saints ndi anthu olungama amene nokoma sakhala ndi moyo mpaka nakumuona Yesu akubwera m'mitambo afa panopa akhoza kufa ndi ma dead saint amenewo ena afa nthawi ya national sunday law ena afa nthawi ya national sunday law amenewonso ndi ma dead saint afa ena azadulidwa mpaka nakudulidwa khosi ndithu zili mu baibulo chivumbulutso ena apangidwa behead kufa kuzakhala mu njira zosiyanasiyana ma martyrs akhalanso ochuluka because ku daniel 11 amanena kuti mfumu ya kumpoto inakwiya ndi ma tidings amene amachokera ku kummawa from the east nde akuti atamva ma tidings akummawa aku eastiwa akuti he went out mumkwiyo waukulu kukapanga kukapanga annihilate kukawononga anthu ambiri so anthu ambiri afa. Koma amene azafe mu chilungamo, kuti ndi olungama, analungamitsidwa ndi mwazi wa Yesu Khristu, anakhululukidwa machimo komanso anapanga repent kuti anatembenuka ku machimo ake. Ameneyo ndi dead saint. Dead saint ndiye kuti wolungama wokhulupirira wolungama koma woti wafa kuti sa- sakhala ndi moyo mpakana kubweranso kwa yesu khristu and gulu la anthu ambiri lili mgulu limeneli ambiri a- a- alowa mgulu limeneli ma living saint anthu amene akhale ndi moyo ndi ochepa ndi ochepa kwambiri baibulo kwa isaya imanena kuti A few men are left. Isaiah ataonetsedwa tsiku la Ambuye mmene likubwera nthawi ya miliri 7 anaona kuti after miliri 7 ija ikati ino yachitika kuchitika zivomelezi climate change madzi akusanduka magazi Isaiah analemba kuti ah, few men are left few men Idzakhala depopulation imene simunaioneko chiyambire cha dziko. And I believe anthu opanga produce ma filimuwa, ena enanso ndi ma freemason oti ama- amazimvetsetsa akuzidziwa zinthuzi. Movie ya movie ina yotchuka ija ya kunatsala anthu 90% of the population ya dziko lapansi yonse was gone. Will Smith anatsala yekha yekha amang amayang'ana cure koma in that movie mukati mu, mukati mu, mu, mu, mu, mukati muone information yake imanena kuti a- a- akuti 90% of the population they were gone everyone had died kunangotsala ka anthu ochepa anthu ochepa few men left so anthu ena akamapanga zinazi umadziwa wona kuti these people they know what they are talking about akudziwa kuti dzikoli nkumene likulowera kukhala few men left nde pa few men-po kudzakhala magulu awiri, the living saints, the righteous, oti adakali ndi moyo, then kudzakhala the, the wicked. The wicked adzakhala ochuluka kuposa the righteous. The righteous kadzakhala kagulu kang'onong'ono kama living saints, kagulu kang'onong'ono. Kenako kwina kudzakhala the wicked adzakhala ambiri inde koma compare ndi mmene ilili 7 billion panopo idzakhala nambala yake yochepa kwambiri munamumvapo putin munamvako zoti putin amakamba za the golden billion akuti ofunika uzazifufuza bwinobwino kuti kodi golden billion atanthauza chani ma georgia guidestones aja anaphwanyidwa aja ma georgia guidestones panali nambala yonena kuti maintain population under 500 million anthu panopo tipo 7 billion nde akuti pu- maintain population under 500 million thats 90 percent tija tikukambayo ndiye ndi ameneyo that's a lot of people ati maintain population under 500 million that's that's that's a, that's a few people mu filimu inaso imaonetsa ku future dziko lili ku future kunatsala makontinent awiri okha mu filimu umo kunatsala britain ndi australia kaya makontinent ena onsewa kunalibeko as in kuti kunachitika disaster ina yake kuti the whole continent was gone africa panalibepo america panalibepo inu anthu asamangoyika zinthuzi m'maf- amakhala kuti akudziwa chimene aku akulemba. Eya, ambiri amakhala ndi ma 33rd degree Freemason. Inu simunamveko Veith akunena kuti Hollywood is a Jesuit theater. Jesuit theater ndiye kuti it's controlled by ma Jesuits. Amakhala akudziwa chimene akunena. Ndipo ndi angapo, ndikhoza kutchula angapo, angapo amene amapanga depict kuti kwatsala anthu ochepa, kuti kutsogolo kuno kudzatsala anthu ochepa, anthu ochepa okha basi, after the apocalypse, after miliri yagwa. kuti no miliri fa miliri idza- idza- idzapha anthu gulu la anthu lidzafa nthawi ya miliri 7 gulu millions idzakhala depopulation yoopsa kwambiri yoweli atayiona kuti anaona akuti akuti is not the meat cut off ii ndipo yoweli the way he wrote mmene analembera nkhani ya nthawi ya miliri ii akuti is not the meat cut off the meat meaning the food eti kuti chakudya chadulidwa na ngati chakudya cha- chadulidwa mukhala ndi moyo madzi madzi komweko madzi amene ali moyo adzasanduka magazi anthu amenewa akhala ndi moyo so my point is kuti kuzakhala a few men left but i have to go as i said kuti no lero sinditha kupanga sinditha kupanga sabbath monologue yabwinobwino chifukwa cha uh, ma issues ena ndi ena i have to go so image of the beast ikupangidwa form, America is forming an image of the beast. Kodi ana a Mulungu how are we responding to this? Ifeyonso ana a Mulungu kukuyenera kuti kuchitike image of the lamb. Tikuyenera tipange tikhale ndi dzina la Atate lilembedwe pamphumi pathu. We have to reflect the lovely image ya Yesu Khristu. Ma characteristics amene ndakutchulirani aja. By the way, there's a reason why dzina la Mulungu pomuonetsa Mose pomuonetsa dzina lake anamuonetsa these characteristics. Yesu ananena kuti we ignore the weightier matters of the law and yesu anatchula ma weightier zokhuthala za lamulo anatchula zinthu ngati zimenezozo ngati mercy justice those are the weightier matters izi nde zo zenizeni za malamulo a mulungu not just vegetarian diet not just health reform they are weightier matters of the law you know, sometimes tima timakhala caught up ndi zinthu zotero eti not kuti sizofunikira koma sometimes zinthu zina zimene zimatipanga grab attention yathu may not be weightier matters of the law weightier matter truth mercy justice ma characteristics a mulungu ameneno atakhale dzina la 144000 imene italembedwe pamphumi pawo they will reflect this name That is the image of the lamb it will be perfectly reproduced mene ndakambatu nkhani ya, ma, uh, ya weightier matters of the law mene ndatchula za health reform sindikunena kuti health reform siyofunikira e, enafe paja anthu samachedwa ku, ku, ku- amangotolapo pamene wa, wa sunalankhule bwinopo ayi Health reform nso is a weighty matter of the law, ndiyofunikira kobasi. In fact, we cannot get victory over sin ngati appetite yathu siili under control. We can't. I, actually appetite ndi nkhani yofunikira kobasi because nkhani ya appetite ili mu nkhani ya, ya, ya health reform muli nkhani ya appetite. So we need to Iyo ndimangotchula as an example sikuti nkhani ya health reform siyofunikira its ndiyofunikira ndimangotchula kuti there are certain issues it may not be health reform koma some issues zimatha kukhala kuti they are not weightier matters of the law it may in fact it's not it maybe I shouldn't, I shouldn't have mentioned uh, health reform because health reform is a weightier matter of the law ndiyofunikira kobasi ndiyofunikira because to get victory over sin you need to have

so forget zimene nanena kumayambiriro kuti nakhala ngati nda- ndayu- ndayuza ngati an example forget that forget it koma there are other issues you know zoti they may not be the most weighty actually that's what yesu christ was trying to tell mafarisees kuti zina zake zimene mumapanga focus on they are not weighty matters of the law bwanji mutapanga focus on the weighty matters of the law okay so because the, i need to um, i need to go uh, i uh, yeah i need to go fachotino as i said kuti sindingathe kupanga bwinobwino um, komabe tikumane sabata uh, sabata la mawa tikumane sabata la mawa yeah. uh, But of course, still, okay, let me sit over here. Ufumu wakumwamba ndi kudziko kokongola kwabasi. Ine when I come into nature like this, I hope mukutha kuona bwinobwino. Ine ndasiya kuona pa screen chifukwa cha dzuwa likuwala, koma inuyo I hope mukutha kuona the glory and the beauty of this river. Nature is very very nature ndi yabwino kwambiri ineyo imandisangalatsa because imakupangitsa kuti uzi, uzitha kuona snapshot ya ufumu wakumwamba ufumu wakumwamba kuti there is a pure river of the water of life proceeding out of the throne of God and of the Lamb akuti clear as crystal mtsinje uwu ndi wokongola inde koma ukawagwira ma- madzi ukawaona m'manjamu they are not as clear ayi koma umene uti udzakhale clear as crystal ine ndimati nditadandaulira kwa anthu amene mukutionera tiyeni tikapezeke mu ufumu wakumwamba tiyeni tizipanga zinthu m'moyo mwathu, tiyeni timukonde Yesu Khristu. Let's fall in love with God. Mwandimvetsa pamenepo? Let's fall in love with God. Akuti ya, tiyeni tizimukonda Mulungu. Akuti love the Lord your God with all of your heart, ndi mtima wathu wonse. Osapanga hold back. Eti? Hold back ndekuti kuzipereka koma osati mwatunthu. Eti? Kukhala ngati mobweza moto, mobweza ma break ayi. Tiyeni timkonde Mulungu ndi mtima wathu onse. Let's love God ndi mtima wathu onse. This awaits you in the kingdom of heaven. This is not the real. This is the image of the real. The pure river of the water of life. Ah. Tsiku limenelo tikafika kumwamba by the grace of God. Eh? Ah, I'll just sit beside the river basi. Ah, Nkomwe nkomwe yeye naye taku- ana- ana- akuti Yesu azatikhazika mphepete mwa mtsinje umenewo.

I, I want you kuti muzapezeke mu ufumu wakumwamba uh, yesu anakamba za nzibambo wina amene anapeza the pearl of great price anapeza yeah the pearl of great price i don't know kuti mma Chichewa anamasulira kuti chani koma kuti anakagulitsa china chilichonse kuti agule munda mmene munali mwala umene uwu mwala wo, wo, wo, wa mtengo wakewu ndiye inuyo mwagulitsa chani kugulitsa ndi symbolic language eti mwagulitsa chani kuti mupeze the pearl of great price it symbolizes kutanthauza kuti you, you can- you- ukhoza kupereka china chilichonse palibe chimene umachiona cha high value kwambiri mmoyo mwako you, can, you are ready kupanga give up anything and anyone kuti no ubale wako ndi mulungu usasokonekere ukhale wabwino, ukhale wokhuthala bwino. You are willing to sacrifice china chilichonse. Ndeno think about it, kaya ndi secular music, kaya ndi mafilimu, kaya ndi azinzanu amene amakuchimwitsani amangopangisani gossip, kaya ndi maubwenzi osakhala abwino Kaya ndi dera imene mmakhala, mwina ndi dera loti kuli uchimo wambiri, whatever it is, you must be willing to sacrifice chinthu chimenechocho kuti no ubale wako ndi Yesu Khristu usasokonekere. Yeah, okay. All right. Yeah, 40 minutes, 40% to. All right, uh, ndikufunirani wiki yabwino. Ambuye adalitse masiku anu 6 amene akubwerawa kuti mudzapumulenso la number 7. Ambuye akudalitseni. Amen.